um ndị Igbo ndewonu Ah, ekelela m unu ịwaala ya rịrị onye ihu mma rịrị onye azụ mma enwere ihe mere m jiri sị ma ka m tinye ọnụ n'okwu gaga on ọ just obere okwu obere ndụmọdụ because ọ wụ onye nwere alo ya eweta because Igbo wụ ofu we are one a nnabe kpọmara ụmụ ya jụọ nwa sị ọ rị ugboro ole ihe ga-eme nwa nwa amata ihe ụfọdụ shi ọgụ ụfọdụ shi onye ọ na-ekwu abụọ ụfọdụ shi atọ but nwa evule akọ akpọ ma nna ya gwa ya sị ahụ otu aha agadi kwesị he mee ya eme he mee onye ọzọ ya eji ya mụrụ akọ ahịrị ahụ emeena anyị wụ ndị Igbo anyị ahụna ahịrị ahụ we've seen a lot we've been through a lot amụbe anyị oge ọgụ anyway but what we heard o mere onye ọwụla affect my father was a witness and I saw my father's everything ahụrụ m ahụ ya ma he bullet mere ya ma isi ma afọ ha niile I saw all that I'm not supposed to be saying this. ahụ ha ga-ekwu mmanụ because ọgụ arịa mma ọ rịa mma it's not going to be good anyị nwe aga information ọ bụkwa ma ọ wụ rumour a sị gị in any rumour any rumour ọbụla ị nụrụ there must be an element of truth element of truth in it so again na-ebi ọ he mere ndị ọcha ji rịrị so wise o nwee anything na-eji ha eleli anya ha ụlọ ọwụla they will get to the root of that thing ịchọhụ a ah, nwena jegide ya enwe ha ahụrụ hụ nwa laghachi azụ but keepụkwa an eye on that thing ọ rị mma anyị anụcha information na ebubaga egbe ala igbo ewebaga ndị eh, fulani eh, whatever or boko haram ba aga na-eplace nnu na-eposition nnu anyị agba nkịtị anyị amana that our governors ebetrayla anyị ebetrayla ha anyị ebetrayla ha igbo because of money but m ajụkwala governors let me ask you guys question na mara na that enwere war in igbo land now ụyọ niile nnudo mara all your properties all these assets nnu putuchara in igbo land a ga-agbakasịcha everything igbo enwe ma ihe ga-eme ebe ahụ a ga-agbakasị everywhere you wouldn't even like your life because ego ahụ iri gị ahụ ejikwa eme nna uji erigo ego nna na-arị happy kwa ụmụ agbọghọbịa ndị garịga na onye ọla na-ahụ nnu na-epraise nnu those people will be dead nobody to praise you anymore akwa ị kụrụpara ego you wouldn't even see where to raise the money a na-agba nna nna anụ ga ya wa- ndị governors chịga anyị nnu enwe brain nna na- nna na-esell out your people ndị ọwa eji eme nnu obiọma nnu subduga ehailuga nnu sa nnu ji ego ọnwa ga-eto eto gị agbagbucha ndị niile ahụ toro gị ọnwa kwụkasị ụlọ niile na imo state nọ ma na anambra gbagbuo ndị mmanụ gbuo egbula egbu massacre mama na ahụna ọgụ before jekwanụ je jụọ ihe mere na Syria agba agba that is mebisi everywhere go ke gị governor ka m dị ịhụ nga ị ga-enọ nụ you wouldn't even have anywhere to stay ga-anọrọzie n'ọsọ ego niile ị kpara you won't come back to your home again you won't see a place to call your own or your home unu nwekwara echiche these our governors ana m- unu nwekwara echiche nnu chega kpa ha mma na uchege nnu chega kpa ha anyị nọ nga kpa ha anyị ụga ọ nna o nwe ihe nnu hụga ego o mechiela gị anya ị mara na ego ị kpaga vanity ya su ya su you wouldn't see where to hide Igbo- and listen let me tell you governors ya ma kọwara nnu ihe nna ahụ agaghị asị ndị igbo na geenụ ntị ndị awụsa usechaa gị because amana that you a useless person is ebe ị nwere ike sell out your people you are not trustworthy ị mara na kpa ị mazi ndị awụsa amana that you are not trustworthy ị sell out your people which they cannot do so amana that ị wụghị mmanụ so after using you they will eliminate you because you are idiot you are an idiot o nweghị uru ị bara because a makwara sị you will sell them out maka ihu ego kọs ị wụ onye akpịrị ego if you can sell your people so ọ bụ onye awụsa ka ị ga sell out ma onye ma onye yoruba zụọ gị bribe so you see they know that you are an idiot ị wụhụ mmanụ so elepụlacha ga ndị awụsa anụkọ ga because ahụghị gị why ndị governors chiga anyị nu the eastern governors why are you like this elee ihe mere nnu ji akpaga agwa ụmụaka owede ego ọkwa nna kpacha n'ego kpachicha ego ama

akụkasịa the whole igbo land gbakacha ụlọ niile wụ mansion a rụrụ there ya emee gị affect then na gị na-ebe ka ndị awụsa eri ego gị ahụ ma elee kpa ndị awụsa ga-eji nabaha gị as onye igbo ebe m na-eme echiche you're selling out your country your, your states you're selling out your people because of peanut ego ọ kwa ego anyị ego the money we are talking about is igbo money biafra money ego anyị a na-azụga gị bribe gị eree ndị ebe ke nnu you sold us nnu selụọla anyị out like idiots but na ama agwa nnu one thing nnu amahụ ị hụrụ aka ke ị ji apọịntịga mmanụ ihe na ozugbo ndị a niile efesiga ahụ gị so get ready nnu ga ifesi ozugbo onye ọla jega down together ebe nnu aga ahụ ihe emeganụ and you are not seeing it clearly coming up udonu nọrọnụ nwayọ ka anyị lema but aga m ịgwa nnu one thing ndị igbo aga m alaiki sị ya wụrụ o kwere anyị omume village ọbụla formọ vigilante ga na-amụ anya in the night a na-erotate ya ndị ọzọ na-arahụ ụra ndị ọzọ amụrụ anya ndị ke arahụ o jisha ọzọ ndị ọzọ amụrụ anya rotate ya na ya call on your guys in diaspora linking up with them gwanụ wo your plight anyị ele mgbe ele ihe nwere ike imefula nnu nụ iji kwado nnu maka ndị ke nọ ụyọ just to ichekwa onwe nnu nche because we have to kee na nkwụcha now anyị needịrị ike nkwụcha igbo anyị needịrị ike nkwụcha now ose etimana anyị agaghị ịwụ sharia because anyị mụrụ anyị wụ christians Ọ- anyị amaghị ma ị wụ charismatic o ị wụ catholic ị wụ anglican it doesn't matter but we are all christians anyị aganụ miche tọnụọ mema sharia law ọ gaghị ahappen nụ like that adịkwara onye sharia law anyị chọrọ si ya bịa tọnụọ wuru christian a supposeziri inye onye ọbụla ohere ya practice ya faith ya ọ supposed to be free here by force o it's not ọ work ọ gaghị a-work achọghị m ikwuru jema anyị enwe another information now anyị enwe another information and anyị asupposeghị ime ignore that information anyị nwere because all those informations maka eze ndị igbo na south africa nyega these are men ekwuga ihe wụ nonsense ekwuga ihe wụ nonsense anọbijeghị ọf- akwụmokwu ndị ekwuga okwu based on fact so anyị gbado anya anyị agbado mepeenụ anya unu ka anyị bido na fọmụma vigilante because ọ wụ mgbe anyị nọ n'ụra ka anyị labara ndị oshi na ama ahụ ji eme operate ọ mgbe e ji eme operate mgbe ndị mmanụ na-arahụga ụra mgbe ị nọ ụra abịagide gị you can do nothing agbagide gị ụyọ ọkụ na-eregbu a na-ama a na-agba ego ọkụ gị na-agba hịcha na-agba ndị ka eregburu eregbu eregbuo they know how they operate all in the night but ngwa ngwa now fọmọnụ vigilante fọmọnụ village niile n'igbo town niile nọ n'igbo bidonu now fọmmanụ vigilante immediately ndị arahụ anyasụ taa ndị ọzọ amụ anya echi ndị ọzọ arahụ ndị ọzọ amụ anya in that way anyị ga-ama ihe bịaga ala igbo ma ihe bịaga village ma onye ga-anọ kwụsị gị there hold it there gị ma egbuo gị mpọ mpọ mpọ mpọ gị akọfụ onwe gị ị sụ ha asụsụ ahụ ara gị akaa ihe me gị i ji si zikwara anyị ebe i je nakwana nga i siri fụa that way agaghị etake anyị unawares e mega sọ take igbo unawares that means ezigbo brain niile anyị eji a- akwasa nna onweghị isi o onweghị ụkwụ isi and achọrọ m si ndị igbo ma that governors niile anyị placeiri si nwo chekwa anyị akpọfega ha anyị akpọfega ma ndị akpọfeela anyị nsogbu anyị nwere today bụ governors anyị akpọfeela anyị ewere nke bara uru tiga ewetuo ya kọntrolu anyị were karịa uru ọ bara tinyere anyị nna gọvanọs anyị akpọfuela anyị o ndị igbo bikonu ọ bahụ uru anyị kwuru jema ka anyị na-eme anyị bido ọsịsọ meme ya oge afọhụ oge afọhụ bikonu, ya rịrị onye ukwu mma rịrị onye azụ mma Am, eh, arịọ onye anyị kwugacha anyị ma offend bọtụ anyị kwugacha ọ baara anyị uru bikos akpaa atụfu a na-eji ya abụ ọgaranya ihe niile anyị rụrụ anna m ana mgbe a lụrụ ọgụ biafran war civil war nigerian biafran civil war a lot of things damaged i wasn't born then but eh, from ihe m nụrụ e bibiri everywhere anyị jọsịrị ebido gahụ isi ọ gaghịrịhụ mma etekihukwa anyị back ebe anyị si abịa gahụ back that's what all the plan is to, to demoralize us because a na-ahụta anyị agbalịala gị chekie the space of time anyị ebuildhukwa up our empires now they want to come and destroy it with all these touts ndị igbo anyị aga ikwefu sị ya mee o anyị aga ekwe ya sị ya mee anyị ke nkwụcha na ọ ga-eme anyị ji ugbu were ụka niile ya rị siriọs ma o mega ma o megahụ anyị etekie ya siriọs nwanne ọ ga-eme bikonu ndị igbo ekelela m unu amara na m sọ ụka ke m nwekwara ike ọ arị ebe ọ ga-eru bọtụ lebakwalala na ya anya anyị mara ndewonu